Jenesis isiokwu nke iri abụọ na isii oke ụnwụ wee dị n'ala ahụ tụkwasị oke ụnwụ mbụ nke dị n'ụbọchị Abraham. Aịsak wee jekuru Abimelek bụ eze ndị Filistia ruo Gera. Jehova wee mee ka ọ hụ ya anya. Ọ sị, Arịdala na Ijipt, biri n'ala ahụ nke m ga-asị gị biri, nọọ dị ka ọbịa n'ala nke a. M ga-anọnyekwara gị, gọzie gị, n'ihi na gị na mkpụrụ gị ka m ga-enye ala ndị a niile. M ga-emekwa ka iyi ahụ guzosie ike bụ nke m ṅụụrụ Abraham nna gị. M ga-emekwa ka mkpụrụ gị baa ụba dị ka kpakpando nke eluigwe. M ga-enyekwa mkpụrụ gị ala ndị a niile. Ọ bụkwa na mkpụrụ gị ka mba niile nke ụwa ga-agọzi onwe ha. N'ihi na Abraham gere ntị n'olu m, wee debe ihe ndebe m, ihe niile m nyere n'iwu, ụkpụrụ m niile na iwu m niile. Aịsak wee biri na Gera. Ndị ikom ebe ahụ wee jụọ ya ajụjụ banyere nwunye ya. Ọ sị, Nwanne m nwaanyị ka ọ bụ, n'ihi na ọ tụrụ egwu ịsị, Ọ bụ nwunye m. Ka ndị ikom ebe a wee ghara igbu m n'ihi Ribeka, ka o kwuru. N'ihi na nwaanyị nke dị mma ile anya ka ọ bụ. O ruo mgbe ụbọchị ọ nọdụrụ n'ebe ahụ dị anya, na Abimelek bụ eze ndị Filistia lepụtara anya na windo hụ ma lee, Aịsak na Rebeka bụ nwunye ya na-egwu egwu. Abimelek wee kpọọ Aịsak, sị, Lee, nwunye gị ka ọ bụ n'ezie. I sikwa aṅaa sị, Nwanne m nwanyị ka ọ bụ? Aịsak wee sị ya, N'ihi na asịrị m ka m ghara ịnwụ anwụ n'ihi ya. Abimelek wee sị, Gịnị bụ nke a i meworo anyị? Ọ fọdụrụ nwantị na otu onye n'ime ndị nke m ga-esoworị nwunye gị dina. ị ga-emewokwarị ka ikpe ọmụma bịakwasị anyị. Abimelek wee nye ndị ya niile iwu sị, Onye na-emetụ nwoke a ma ọ bụ nwunye ya aka aghaghị ime ka ọ nwụọ. Aịsak wee ghaa mkpụrụ n'ala ahụ, hụ n'arọ ahụ ọgụ ise ọgụ ise, Jehova wee gọzie ya. Nwoke ahụ wee dị ukwuu, ọ gaa n'iru na-aga n'iru n'ịdị ukwuu ruo mgbe ọ dị ukwuu nke ukwuu. O wee nwee ihe nnweta bụ igwe ewu na atụrụ na ihe nnweta bụ igwe ehi na ọtụtụ ndị oru. Ndị Filistia wee na-ekwo ya ekworo. Ma olulu mmiri niile nke ndị oru nna ya gwururi n'ụbọchị Ebraham nna ya, ndị Filistia kpochiri ha, werekwa aja kpojue ha. Abimelek wee sị Aịsak, Si n'ebe anyị nọ laa, n'ihi na i nwee ume karịa anyị nke ukwuu. Aịsak wee si n'ebe ahụ jee maa ụlọ ikwu ya na ndagwurugwu Gera biri n'ebe ahụ. Aịsak wee gwukwa olulu mmiri niile ọzọ nke ha gwururi n'ụbọchị Ebraham nna ya, n'ihi na ndị Filistia kpuchiri ha mgbe ọnwụ Ebraham gasịrị. Ọ kpọọ ha aha dị ka aha nke nna ya kpọrọ ha rịị. Ndị oru Aịsak wee gwue na ndagwurugwu ahụ chọta olulu mmiri na-asụpụta asụpụta. Ndị ọzụzụ anụ ụlọ Gera wee soo ndị ọzụzụ anụ ụlọ Aịsak na-ese okwu, sị, Ọ bụ anyị nwe mmiri ahụ. Ọ kpọọ aha olulu mmiri ahụ Isek n'ihi na ha chọrọ ya okwu. Ha gwue olulu mmiri ọzọ, sekwa okwu banyere ya, Ọ kpọọ aha ya Sitna. O si n'ebe ahụ kwapụ, gwue olulu mmiri ọzọ, ma ha eseghị okwu banyere ya. Ọ kpọọ aha ya Rehobọt, sị, N'ihi na ugbu a Jehova enyewo anyị ebe sara mbara, anyị ga-amụkwa ọmụmụ n'ala nke a. O si n'ebe ahụ rigorue Bia Sheba. Jehova wee mee ka ọ hụ ya anya n'abalị ahụ, sị, Mụ onwe m bụ Chineke nke Abraham nna gị. Atụla egwu, n'ihi na mụ na gị nọ. M ga-agọzikwa gị, mee ka mkpụrụ gị baa ụba n'ihi Abraham bụ oru m. O wee wue ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ, kpọkue aha Jehova, maa ụlọ ikwu ya n'ebe ahụ. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka ndị oru Aịsak gwuru olulu mmiri. Abimelek wee si na Gera jekuru ya, ya na Ahuzat bụ enyi ya na Faịkọl bụ onyeisi usuu ndị agha ya. Aịsak wee sị ha, Gịnị mere unu ji bịakute m, ebe unu onwe unu na-akpọ m asị, wee si n'ebe unu nọ zilaga m? Ha sị, Anyị ahụwo nke ọma na Jehova nọnyere gị. Anyị wee sị, Biko, ka ịṅụ iyi dị n'etiti anyị, bụ n'etiti anyị na gị, ka anyị na gị gbakwa ndụ. na ị gaghị eme anyị ihe ọjọọ ma ọlị, dịka anyị na-emetụghị gị aka na dịka anyị meworo gị naanị ezi ihe. Anyị wee zilaga gị n'udo. Ugbu a gị onwe gị bụ onye a gọziri agọzi nke Jehova. O wee mere ha oke oriri, ha rie ṅụkwa. ha bilie n'isi ụtụtụ ṅụrịtara onwe ha iyi Aịsak wee zilaga ha ha si n'ebe ọ nọ laa n'udo o rue n'ụbọchị ahụ na ndị oru Aịsak bịara kọọrọ ya akụkọ banyere olulu mmiri ahụ nke ha gwuru sị ya anyị achọtawo mmiri ọ kpọọ ya Shiba N'ihi nke a, aha obodo ahụ bụ Bia-sheba rue taa. Mgbe Ịsọ gbara ọgụ arọ abụọ, ọ lụrụ Judit na nwunye, bụ nwa nwanyị Beiri onye Het, ya na Basemat, bụ nwa nwanyị Ilọn onye Het. Ha wee ghọọrọ Aịsak, ghọkwaara Rebeka ihe mmụọ ilu.